na ihe a na-eme n'obodo dị iche iche ugbu a e were na-anara ụlọ akwụkwọ dị iche iche ndị obodo enwezi ego ịga ebe ahụ ụfọdụ ụfọdụ ka eji aghụghọ jiri mpụ dị iche iche na-ememina ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị ndị obodo nwe ka e wee bịawa n'ụlọ akwụkwọ nke ha mana taa mana ọ ndị ọchịchị ụfọdụ kpatara ụfọdụ ndị nkụzi nọ na ụlọ akwụkwọ ndị obodo ịkwụ ha ụgwọ bụrụ mgba na ọgụ idozikwa n'ihe a na-edozi n'ụlọ akwụkwọ bụrụ mgba na ọgụ amaazị ndị na-arụgide onwe ha mana ndị a niile ma ndị ọchịchị ma ndị a niile kwa ndị obodo ndị isi ojii ụfọdụ n'ala Igbo bụ ndị ala Igbo n'otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche ụfọdụ mesịa ihe niile ha na-eme ma alụ dị iche iche ha na-eme ha agbabanye n'ebe ahụ debe ahụ na na ha esozi na ọdịnala maka na ha ma na ebe a ha nọrọ n'ebe ahụ na a na-ekpuchi alụ ebe ahụ ị nọrọ na omenala i mee alụ alụ a na-eri enugwu a na-eri onye ahụ ozigbo ozigbo a na-abụrọ ije kọba ogologo akụkọ ndị a gbapụrụ ebe a debe ahụ na ha bụ ndị na ha nọgasị n'ọkwa anọziri ebe a jiri okpukperechi bịara abịa wee na-emegide obodo ha agaghị ekwe ka ụmụaka ndị ọdịnala megharịa ahụ ọ dị mma unu chọba okwu anụbeghị m na e nwere ebe ndị ọdịnala jegidere ju eje wee sị ndị ụka okpukperechi ha emena nke ha mana ụfọdụ ndị ụka ka a wee weta ndị obodo na anọ wee kwunye jegasịa na ihe ndị obodo debere ndị ichie ebe ha na-efesị na na-ememina ya anaghị achụ unu ọsọ ndị na-eme ụdị alụ dị otu a abụ m Chiziani a ga-asa m ajụjụ a taata anyị ga-atinye ya ọnụ maka na ọ bụ ihe a debere obodo ụfọdụ jebe ejebe adịghị anaba anaba adịghị mma mana ihe o ji ewute bụ na ọ kwa ụmụ obodo ahụ na-anọrọ ebe ahụ maka na a na-ebu ụzọ sapụ ha isi ha sị na ha na-azụchitere ndị nke ha ụfọdụ n'ime ha meziri ma eze ọdịnala enwezi ọnụ okwu ma na-asị na ọ bụ eze omenala eze omenala kwesịrị ibu ụzọ kwuchie wee chekwaa ọdịnala a sị ya chekwaa maka na ọ ya ka a hanyere omenala n'aka ụfọdụ ndị igwe ndị eze asị na eze nke ha bụrụkwa eze nke ha na eze nke ha bụ eze ndị bịara abịa na usoro nta nke a sị ha mebe ya mana ihe nyere unu mkpara ma ọ bụ asambodo ụmụ Igbo unu je jikọọ aka jide omenala dozie ya jisie ya ike ka a mara ya ama ka ndị ọcha bịa na siri obodo ndị ọzọ dị iche iche wee na-abịa e, e, e, ekperechi na ana be anyị e were ukwu mmụọ gbara dị iche iche ndị were ebube ekwesịrị ịga na obodo ndị ọzọ kwesịrị ịga na-efegasị ije na nneche ana agbanị nneche be anyị na agbanị ịfụ ihe otu chukwu si dozie obodo ndị gboo wee dozie ebe a na-efe chukwu ijee na ụgbọka ijee na ọjọrọwụ mana ọ na-ewute na ụdị ebe dị otu a ndị ụgbọka ndị isi enu gịnị mere na obodo ahụ na onweghị ụzọ chaa chaa ana m ekwu ụzọ nke ogbeke be anyị mana eje m na ụgbọka isi enu na ụzọ ahụ eji efe mmụọ ọjọrọwụ iwokiri mmiri ọjọrọwụ iwokiri oke mmụọ eze nwanyị ụzọ adịghị ya chaa chaa ọ dịka mmadụ ebighị ebe a mana ebe a bụ obodo mmiri zoo ee mere mma mmadụ ebere ma ụkwụ ma ọgba tum tum adịghị ya mana nke be anyị ka wee ike ji ee ụkwụ kama ijecha ụkwụ ije mm, iwe ike jee ụlọ ọgwụ ma ọ bụ iburu ụgbọala gị wa awa bubaa gị na ogbeke ị na-anatazi chọọ ka a ga-esi wee kpụpụ ya ma ọ bụ chọọ ihe ndị na-edozi ụgbọala abịa dozielu gị ya ị ma na ebe a niile ebe e were ukwu mmụọ ebe ndị ọcha kwesịrị ịdara abịa maka na ịbịa na anị ogbeke be anyị oke mmụọ ịfụ na ihe dị ebube na-eme ọ bụrụ na idebe aka gị ọcha ị na-afụ ihe mana idebe aka gị ọcha ị na-erite uru wee na-adị ogologo ndụ ajụjụ m bụ mkpasu iwe ndị a wetara omenala bịara abịa na-akpasu ndị ime obodo mkpasu iwe ndị ụfọdụ si na ha debere aka na ha si n'obodo ụfọdụ bụ ndị ha were obere nchọnchọ ego ha ebe ha na-egosi ị makwa ndị anyị bụ bụ n'ime obodo ha mana ndị ọzọ ji nke ha azọ obodo echekwa obodo ha ndị ọzọ bụ agụ na-echekwa mba obodo ha mana ndị ọzọ bụ ha jiri obere ihe na ha ma mmadụ ole na ole ọ bụrụ ijizi yi ndị obodo egwu ụmụaka egwu okwu ọsị gị eje kpọta ndị agha kpụrụ ndị nke abịa ya ee ọkwa wa mgbe nta ọkwa wa mgbe nta ihe onye metara oji isi ya wee buru imesịa ya ichee na ị ga-eri ya ị ga-atakwa afụfụ ya onye ọbụla megidere ana be nna ya ga-ata afụfụ ya ajụjụ m wee bụrụ gịnị mere na ndị a ndị nna nna anyị ha yere ana ha wuchie ụlọ ụka dị iche iche bụzi ndị na-emegide ọdịnala ndị obodo ebe ha nọ 09097711009 maọbụ 09023111009 nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 bụ akara ekwentị mụ na gị ga-eji wee na-afịrị ọnụ cheta na abụ m

ndị na-akwalite omenala asụsụ Igbo ọ ga-adịkwa gị na mma Chukwu. ise ise dịkwara gị nwanne